leader of opposition kudakhala ngati kuti kuli zina ndi zina kumene koko tikambaponso kuti kuoneka kuti kuchipani kudabwera dzina la uh, simplex chithyola komano aphungu ena akuona kuti yayi mwina amene iyi si dzina Aphungu la- a Malawi Congress. aphungu yes a malawi Yes. congress because malamulo a leader of opposition amanena kuti chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka otsutsa chidzapereka dzina mm. you know so sizimayenera kukhala mwina mochita kuponya vote normal imakhala kuti chipani chachapereka dzina mukaona amene ana- ananena kumene kujako but chifukwa cha zimene zikuchitika ku mcp ko kusagwirizana ndi dzina limene lachoka kumene koko aphungu akuti mawa akhala akutani akusankha kuti amene akhale leader of opposition cha- ayambanso kusamva kwawo kuja because awasamvayo

taonanso akusankha director of public prosecutions taonaponso uh, ku mra uh, commissioner general acting commissioner general kumeneko taonaponso Atambulasi uh, kumeneko. atambulasi yes, felix tambulasi counsel tambulasi komanso tamvaponso kuti ku ujeninso ku acb kukupitanso uh, acting tiunikanso kuti kodi malamulo amati chani zopita anthu kumene koko kodi atha kungosankhidwa munthu kapena chifukwa pali ma supporting uh, amati chani ma statutes ka amene Yeah. amafotokoza kuti kodi munthu okakha okatsogolera kumeneko akhalako ndani uh, mayi mayi mayi ndani mayi phiri taonanso akukakhala uh, olankhulira ku nyumba yachifumu kumene koko ngati press secretary uh, so mwina kungounika mutandifunsa kuti my view ndotani ndiko tikuona kuti anthu akhalamo then mwina ano mukatipatsa mpata tikhala tikuunika kodi kodi ti- pamene pakuyenda bwino ndi pati pamene tikanatha kuchita bwino ndi pati tikhoza kukonza pati i think mkati mwa ndimemo tikhoza kuyamba choncho Yeah, inu, inu, y- your perception this far. Uh, perception yanga ndionena kuti the general feeling ya mdziko muno ndionena kuti adadi ayamba bwino koma pa nkhani ya ma appointment alipo ma sentiments amene akuyankhulidwa kunjako fefe pano timafuna tizinena chilungamo pali anthu ena amene akuona kuti aa koma bwanji anthu amene mwina ali ndi milandu amene wawa mwina munakakhala ngati kuti mwayike pambali that's ma sentiments amene akutuluka ndiye kunalinso defense imene inabwera kumbuyo kunena kuti ah munthu kuti aliyense atha kuganiziridwa mlandu koma amayenera kukhala kunena kuti pakhale umboni kuti uyo adapezedwa wolakwa in a competent court of law ndiye pali madandaulo ena amene akubwerabe omanena kuti ah komatu timati tikakhala nkumaona mmene malamulo amayendetseredwa kapena amanenera timaona ngati kuti zinazi amene amayenera kusankha zioneka ngati kuti malembedwe ake ananena kuti a ku board osati a president ya ndi mmene anthu akukambira ndiye pamene popo akuluakulu amalamulo akumadzapanga debate kuti ayi apapa chifukwa choti body palibe so the president is acting in, in the national interest of the country nanga tingoyerekeza ngati ku mra kumene kunena kuti patakhala kuti kuli vacuum yayikulu kutha kukhala chi- chinambalala Kuli- kuli takhala misonkho tikumva yathu kuti ya misonkho misonkho umeneko yayi ikubedwa anthu akupanga zinthu zosiyanasiyana mwina icho zili in the national interest ena kuti yayi kuti ndi national interest versus the law kapena mwina tinakaunikanso malamulo at a certain given time kuti tichite correct kuti mwina zinthu ngati zimenezi ma gaps ngati amenewa asamakhalepo so kukhala kuli ma concern ngati amenewo but in general what you the feeling is kunena kuti ah, zikukhala ngati kuti ah, ah, even cabinet iyo sikuti tachita kudutsa kwenikweni ngati mmene you know kale cabinet tinkafika mpaka na 32 Yeah, mpaka Yeah? 35, so Eh, 35 40. yeah so to have 20 to have 24 and mukachotsera ma president atatuwo ndikuti you are really about 21

What my advice would be to government is anthu akamayankhula as early as this muzimva kuti anthu akunena bwanji Yeah. um, tikamakhala ndi attitude yomanena kuti ah, uyu amatida uyu ngotumidwa uyu ngwachipani chakuti mwina pena pake ka attitude kamene kaja kamazakula nde mbeu imeneyi imazakhala impunity kutsogoloko so kupempha kwanga nkonena kuti pamene anthu adandaula kuti ah, patapaonani malamulo amatere instead of maybe attacking anthu amene aja go back mukaone and ngati pata talakwitsa pana pake palakwika correct it chifukwatu tikamanena kuti anthu always oyendetsa boma sitimatanthauza kuti ndi angelo mukumbukira achakwera anazanena kuti I'm not, I'm not an angel ngati mufuna mngelo mpite kwina msankhe wina mmakumbukira so even, even uh, this government Sikuti nde kuti china chilichonse chimene atapange chikhala myaa 100% ndi anthu we are all prone to error koma what we are saying is mukalakwisa olo anthu akadandaula be wise enough and humble for the sake and the interest of the nation to say kunena kuti iyayi apapa tikonza olo pamene muku- mukuona kuti muli ndi chifukwa chabwino come out in the open and nkuwauza amalawi kunena kuti apapa tinapanga chonchi chifukwa cha zifukwa abcd ndikuona ngati titha kukhala kuti tonse tikuyendera limodzi kodi nanga achakwerawo chimene sankasankhira director general wa acb kuti afikenso bwanji zino nanga si awa akunena kuti pali pali- pali ma- madando Oh, chabwino. ehe eh pali madando pali madando eh. yes three years a munthu akungogwirizira where in the world does that happen iyayi um, tinene mosapsatira Yeah. kuti zinthu sizimayenera kukhala choncho chifukwa pa ndondomeko yake Yeah. munthu you can only be acting mpaka osadutsa 6 months Yes, ona. 6 months kudutsa 6 months mpaka kumafika 1 year mpaka Yeah. na 3 years pena pake nde kuti panali question mark chinalipo mwina china chimene chimachitika koma ngati dziko we should always learn from my mistakes of the past Yeah. and eh, ndikumakhala ndi, ndi cholinga choti tikonze tisabwerere kumbuyo tipite kutsogolo so zimene zinalakwika zinalakwika and we cannot support that all we are saying is pamene tikuchita move forward Yeah. let's make sure pamene zikulakwika tizizikonza komanso Yeah. um, pa pa nkhani yomweyo chifukwa chokuti wina

Ngati chikulakwika panopa, anthu asaope kuyankhula chifukwa choti chifukwa chani simunayankhule nthawi ija mukuyankhula nthawi ino aa ngati chinthu chimalakwika tikonze don't blame people for noticing because you cannot tell people kuti why didn't you notice at that time why are you noticing no no no, no. Mm. once people notice kuti apa mpolakwika we must allow kuti anthu ayankhule however mmene mm. tikunenera apapa pakakhala zifukwa

Thima magetsi.
Kakathima magetsi mumdima mwe pili pili pili. Ah nothing to worry about. Ah, Iwe. iwe. Tell us if you are going to die. So pamenepo Yes, zinenanso. It's- That's why ya anayankhula chimwene anangawa kuti kupanda kufotokoza zifukwa zimene chifukwa chani zinthu za- sizinayende mmene zimayenera kukhalira. ndiye kofunikira kunena kuti akuluakulu malamulo amanena mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti Yeah. mwakuti. koma pas- padakali pano pa we have an emergency bwana pakakhala kuti pakuchitika zinthu mwamsangamsanga sometimes anthu amayima kaye kuti izi tayimisani Yeah. kaye Yeah. tikonze vutoli Yeah. kenaka tibwereno tizi- tidzakonze vuto because kungoyang'anira Mafumu chifukwa olakwika. kudikira malamulo Yeah. wotu sikuti anakonzedwa kuti azi- azipinga zinthu they are not cast in stone no then malamulo achoncho si abwino malamulo abwino they are an enabler Yeah. ndiye akakhala kuti malamulo akukukhwiny- akukuphinyani kulephera kuti mupange chiganizo chabwino chifukwa choti lamulo lakukhwinyani ndiye si lamulo Yeah, labwino ch- chifukwa chake ndimafuna kuti pamene mukuyankhula choncho timvenso mbali inayo yes Mbali but, inayo ndi but kuti- my point was Yeah. ndingokonza pamenepo bwere Yeah, yeah. ngati ineyo tingoyerekezera kuti simunandidzudzule ndili station manager Yeah. ndiye akabwera banda nze muzi- inuyo muzinena kuti abwanyi simunandidzudzule ine maika musadzudzule wada iya ngati ineyo ndikupanga zolakwika Yeah. adzudzulebe anthu ehe you understand eh? Yeah. but what we are saying Yeah. is ngati pali chifukwa chimene inu mwachitira zimenezozo fotokozani yes Tiziauza anthu kuti akuluakulu tikanatha kudikira malamulowo koma podikira malamulowo izi izi zikanaonongeka. Yeah. Tapanga izizi ngati emergency ndi chani kuti mchichewa chake? Zangozi. Zangozi. Mongo- Zadzidzidzi. Mongogwirizira kaye. Yeah, mogwirizira. Yeah, that's why mwina position tikuichita kuinena kuti acting. What about uh, the absence of boards? Uh, m- ma- makampani amene atchedwawo timafuna kunena kuti government imakhala majority shareholder ngati tingoyerekeza ku mra kaya ndi ku acb ko okay ndiye in the absence of boards president lamulo likuti achite asankhe yeah sono zinthu ngati zimenezo Yeah. lamulo lija limayenera kuti lifotokozere Okay. kuti for example in the event chifukwa anthu akuponya Yeah.
akuponya ma- ma- ma- ma- ma section Ehe, a mu constitution that should show us Yeah. kuti malamulo athu Sikuti ndi ngati Baibulo, yonena kuti simungalisinthe kapena kuti basi ndi mmene ziyenera kukhalira. This perhaps ndi opportunity kuti anzathu a Legal Minds awone kuti muli ma gaps ofunika kuti akonzedwe. Chifukwa nkhani imene ananena Wanda Yeah. ndi ya the spirit of the law is not to, to, to kupangisa kuti zinthuzo zilemere. koma kupangisa kuti ifeyo tikhale you should be enabled yeah. to operate as a country yeah. kutha kutumikira amalawi yeah. pamene the law is coming as a stumbling block mm. pamenepo m'mwe pamene mumatha kuiunika inu mukumbukira inalipo nthawi imene uh, zitavuta ku parliament za nkhani pakati pa DP, office ya dpp yes. ndi office ya acb yes. Yeah? Yes. kupezeka kuti acb director kukanika kuti mwina nkhani zina ap- apitirize patsogolo chifukwa chonena kuti malamulo a- akunena kuti office of director of public prosecution Yeah. apereke consent Yes. mukumbukira kuti mpaka nkhani akuti yathet tisinthe malamulo Yeah. chifukwa malamulo anaoneka kuti akuphinja cholinga cha ife amalawi Yeah. doctrine of necessity Yeah. kodi tikufuna chani and munyengo yonena kuti zizi nzofunikira what can we be able to do so ineyo ndikuona ngati kuti m'malo moti anthu azingoponyerana malamulo ndikufuna kupikisana kuoneka kuti wanzeru ndani pa nkhani ya malamulo mwinanso is an opportunity for us to revisit and to revise nkhani ya malamulo ya ndimangofuna kuti kuti umaliza kapena muliso mzwa yes kuonjezerapo apo ya anthu ena akunena kuti pamene boma lasintha automatically ma board ena ake amachita fall off Yeah. chifukwa chake ena anayamba kutsanzika Eh, ena anatsanzika kuti Eh, anatsanzika Yeah, kuti chifukwa choti boma lasintha ndiye kuti mabodi athu aja they have been dissolved Okay. because pakuyenera kukhala mabodi now ngati pali malo ena ake amene kumayenera kuti kukhale kaye bodi kusanapite anthu is in the interest of the government as well kuchita prioritize malo amene Yes, aja okay. Because Appoint a anthu board. alipo Yes. we can't say kuti mdziko munomu tikusowa anthu amene akhoza kukakhala ma board at any institution Yeah. so the government must also bear in mind kuti you know what ukoko tikamachedwetsako board we are affecting so many decisions that's why mona ngati even ku- ku- ku Salima Sugar there were a lot of problems because kunalibe board Yeah, kunalibe munthu amene anangochoka ku board anabwera ku board kuzagwirizira ngati a CEO ended up staying forever As owner. chifukwa choti kunalibe board As owner, yeah. so kukuyenera kuti tizidziwa kuti ukoko kuti kuchitike appointment kukuyenera kukhala board so let us make sure kuti tipereke board yomwe msanga msanga Yeah. anthu amene ma, ma, ma departments a boma amagwira ntchito boma is timati chani imapatsirana wina akachedwetsa Same pena levels. pake yes wina Same akachedwetsa pena pake amachita affect the whole system the Yeah. whole chain Yeah. so That's why we need to speak to anthu amene akudziwa kuti ine ntchito yanga ndokuti abwana panopa tiwapatse mafailo a a bwana Saidi thamangitsani mafailo kuti bwana ma appointments amene akhoza kupangidwa ku board kwakuti ndi awa awa awa tisankhe anthu kumene koko ncholinga choti tipange but like he said like you say where we see kuti tidikire board pakhoza kukhala ma decisions ena ake amene akhoza kukhala affected that are key tikusankha munthu ogwirizira tiauze anthu